aa kalata inachoka kumudzi ku malawi obwande mukuti chani chawango ndakondwa kuti leronso ndapeza danga lokulemberani kalata inu achimwene anga okondeka ku mangalande kuno kwanu ku nyasalande mm, omwewu wa mdima wa ndiweyaniwo mdima wa who are you kuchitika zinthu zambiri kwabasi ndipo pena pake ndikati phee ndimadziona kuti mm, ayi zinthu zakezi sizikukhala bwino mpaka nazafika poti anthu tayamba kumaganiza kuti kuli akuluakulu mwati mdima umenewu ndi chabechabe mwati palibe wina wake wa mtima ngati chikolopa amene akumachitira dala kufuna kutikhaulitsa panopa ndi mmene zinthu zake zikukhaliramu ku nkhani ya magetsi achimwene sitikudziwa kuti akunena zoona ndani komanso Chikuchitika kwathu kuno ndi chiyani? Koma timva bwinobwino. Mitu yathu pena pake ndi zomwe zija achimwene ndidanena zija. Ndi ya rawundi, yozungulira. Ndi a, maganizidwebe ake akumakhala oseketsa kwabasi. Komabe monga muja timachitira muja, mundilole kuti tsiku la lero ndiyamikirenso basi zomwe zija za Kwezy, basi zimene sizimakhumudwitsa, ndipotu ukangoyenda maulendo asanu, m'basi za Kwezy m'miyezi itatu. Ulendo winawo, wachisanu ndi chimodzi, umalandira tikiti yaulere ya ulendo wako amwene. Zimenezi zikuchitika Kwezy buses ndipo zakhala zikuchitika chiyambireni. Sikutinso ndi mpikisano woti ayi mwawina tikiti ya basi ayi ndithu ndi zokhazikika zosaona nkhope kapena kutengera mphumi. Nchifukwa chaketu kuno anthu ambiri anapanga chisankho kuti a maulendo a pa basi kwathu kuno kuli bwino kwera basi za Kwezy basi umapulumutsa ndalama zako komanso nthawi yako yokhalira pa msewu kwathu kuno za magetsi zija ayamba anthu kugwirana ufiti monga muja ndinakufotokozerani kale muja achimwene zikuoneka kuti mm, china chake ku nkhani ya magetsi chinachitika chimene mpakana pano ifeyo bwantasa sitimatha kumvetsetsa ayi. Chimene timakanika kumvetsa ndi choti, kodi ndiye kuti ifeyo adatilodzayo ndi ndani? Maulamuliro akhala akubwera pakatipa komanso kumapita, onse kumangopanga bo bo bo bo bo nkhani za magetsi, kodi ndiye kuti zimakhala bwanji zinthu zakezi? Lero ndikukamba za zipangizo zopangira magetsi, zimene zambiri zidaikidwa nthawi ya malemu Alidzi. Koma ena onsewa abwera pakatipa amaganiza bwanji za magetsi? Chimachitika ndi chani? Kodi samadziwa ndithu kuti mmene zinthu zikuyenderamu kukufunikira tichulutse magetsi athu anthu asamagone mu mdima? Ndithu pena pake ndiumaona kuti ifeyo ndife anthu odabwitsa kwabasi. Posachedwapa timanyadira kuti takwanitsa zaka 58 za ufulu wodzilamulira tokha. Koma hmm, achimwene, malo odzatu enieni zomvetsa chisoni ku nkhani ya magetsi madzi tili nawo ochuluka ndithu dzuwa limakhala chiombereni kaya mphepo imakhala ikuomba ndithu zinthu zonse zofunikira zoti kwinako anzathuno amagwiritsa ntchito popanga magetsi kunoko zilipo koma ife ayi dzuwa timangogwiritsa ntchito kuyanikira makakana dzikhwiya kapena kufutsa mfutso wa chitambe basi komatu ndiye kuli chigulu viwanthu vophunzira bwino bwino vamadigiri yawo vimadotolo pa nkhani vamagetsi koma basi kathayo kawo kali pakhosi kumakhala m'maofesimu dzaka ndikumapita akungodalira timagetsi tomweto takalekale tomweto amwene osafunanso kuti asinthe ayi Hmm. zimenezi ndisaname ayi zimandiwawa kwambiri ineyo munthu wakuno kumudzi kuchikumbeni ndimakumbukira mwana wanga agoloso ntapita naye koyamba ku tauni mwana kuona magetsi adakanika kuyendatu anangokhala pansi kumakana kuti ayi ababa mukufuna mutiphunzitse za satanic inu taonani dzuwa ilo anthu amangirira m'nyumba zawozo ayi ababa sindikupanga nawoyi kudavuta koopsa kuti mwina mwake mwana wanga amvetsetse komabe ndinkamumvetsetsa kumudzi kuchikumbeni kumene tinkachokera kudalibiretu magetsi ndiye mwana akadawadziwira kuti magetsi amwene dzaka 58 zodzilamulira tokha koma chaka ndi chaka kumakambabe kuti ayi koma ujeni hey amagetsiwa ayi apepani anazima dziko lonse ayi hey koma ujeni minyama chani kwenikweni ndikudziwa kuti mwina mwake mudzinena kuti obwande ndiye takambanitu mmesa munayambitsa makampani angapo opanga za magetsizo ndiye kuti nkhani zake pano zikuyenda bwanji ah zokhazokha ndikukambazo achimwene pena pake mitu yathu ndi ya raundi basi yozungulira timakina takalekale timene tambiri adayika alidzi nthawi imeneyo ndiye pofuna kuonetsetsa kuti anzathu ena ake anyamata a mpingo wathu apeza chochita ndiye kunali kuphwanyaphwanya kampani yopanga za magetsiyo kuti a bwana iyi ikhale kampani payokha eh, ndiye tiye tilembe ntchito azakhali aja eh, u- ujeni ujanso abwere kumeneku ukhale zimabwana kumeneku zoyendera galimoto zopuma achibale asamazunzike ife tilipo ayi ukunso tipange kena kake ka kampani kuchokera momwemo muzamagetsizi ndiye tilembe ntchito malume aja komanso kweni aja akhale mmenemo adziphaka laifi koma toti magetsito ndiye tomweto takalekaleto tosalongosokansoyi mpakana pano sindimatha kumvetsa kuti kodi ndiye kuti anthu ankaganiza bwanji kumaganiza zopanga makampani ena opanga ntchito zimodzimodzi za magetsi amodzimodzi omwewotu ochepa kwambiriwo ife kuchikumbeni kuno ndi tinzeru tathu toperewerati akadatifunsa maganizo achimwene tikadawauza kuti mmene zinthu zake zikuyendera apapa tatiyeni tichulukitse mphamvu za magetsi tiyeni tifikire paliponse kenaka tikakula tidzafikeno poti aha apa ndi mmene takuliramu tiyeni tipange kampani zina zoti ena adzingoyang'anira mmene tikupangira magetsi ena adziyang'anira mmene magetsi akuyendera ukafika m'nyumba za anthu ena adzipanga zokatolera kangachepe m'nyumba zimene zikuunikira magetsi Koma amwene, simungakhulupirire kuti m'malo mwake zidachitika zidali zoda mutu, zozondoka. Kansima komweko kochepaka, bufa bwakenso bochita kukapempha kwa oyandikana nawo nyumba, nde kuima pachulu kuti heyi, heyi, kuli kudya kuno, kuli madyo kuno, inu khalani apo, enanso mukhale chapo, enanso khalani chapo. koma kodi munkhalimo mudawonjezeramo madzi ayi ndiye kuzungulira mutu kokhakokhako lero lino zilumika zisanu zapita chikhazikitseni makampani ena opanga ntchito zimene kampani imodzi imapanga kale palibepo choloza achimwene ndipo pakadali pano zinthu zankirankira kusokonekera kuposanso nthawi imene idali kampani imodziyo komatu ndiye tikupitirizabe kukhala ndi kampani zingapo ndiye kuli mabwana kumeneko ndiye kuli galimoto vikuluvikulu kumeneko vidakwa vakumwa mafuta ndi anthu amalandira maalawansi kumeneko malipiro phwamwamwa pogwira ntchito yotamandika yogawa mdima zaka zisanu palibepo cholozeka amwene tidangothandizana kulembana ntchito basi mitu yathu pena pake ah. hmm. lero lino kuphatikiza chigulu chimene chili ku kampani zitatu zimene zikuti zogwira ntchito ya magetsi imene inkagwidwa ndi kampani imodzi ukhoza kuseka kuti pena pake tikuyenera kusintha kaganizidwe basi ujeni ish amwene ku Mangalande muliko esh muwauze a Manyu a United kuti basi basi chabwino tamva kuti apambana eh kuno sitikugona achimwene anyamata a Manyu a United si phokoso lake ili daily akumaphulitsa makombola kuchezera usiku wonse kuvina ndimamufunsa kafadala kuti kodi awina chikho chanji akuti mm, inu masewera amodzi okhatu koma mpakana pano ish tikuzunzika kwabasi sitikugona ayambula chimanga chonse mu nkhokwe aviika chimera akuti akukonzekera kuti pa sabata afulule mowa kusangalala kuti apambana zovutatu zinthu zake amwene ndiye muwauze asadzapambanenso ayi chifukwa akamapitiriza kupambana lameki kuno akhoza kufa ni mowa nanga kupambana kamodzi mpakana pano pa khomo sanafike akadali kumowa ndiye kungopambana kangapo bwa